chiyambiso chocho bwanji pulogalamu yathu ya lero ndikulandireni kwina kulikonse kumene muli

akuti mudasowatu mudasowa kuti iyayi zimatengera chisomo paja tinanena kuti tizibwera movuta choncho ndiye osamaona kutalikisa masiku iyayi koma inu muzingokhala pamenepo kumverera munyanani ndimakhala kuyimirira mtundu wanga kwa okhawo amene akumva kunyung'unya kwambiri kunyung'unya kwambiri kwa uyo amene akusangalala ndi boma limene lilipoli ayi ine sindimamuyankhulira amene ndipo kwa nonse amene mmamva kukoma ndi boma limene lilipoli ngakhale musamamvere mapulogalamu athu ifenso sitimamanga mutu koma timayankhula kwa okhawo amene amatikonda ife amunyanani ndi kumvera mapulogalamu athuwa ndiye mukamamvera pulogalamu yathu musamabwere apa ndi kumati nyasa na mamina inuyo mukaona kuti munyanani wafika pa rediyo inuyo muzingoyitseka rediyo yanuyo koma osati kumayankhula kuti ameneyi ameneyi afuna ayankhule kuti chani iye inu inu ndiye muli anzeru ana oganiza mopepera ana oganiza modontha anthu akudya chitedzeko ndikalephere kuyankhula anthu akudya zokumba ine ndikalephere kuyankhula ana marasmas mwatani kodi ana oganiza mopepera mwatani kodi ana oganiza modontha mwatani kodi muzipatala mulibe mankhwala boma likulephera kuti lipereke mankhwala muzipatalamu likulephera kuti lipereke ngongole ndiye ndikalephere kuyankhula

ndipereke moni gulupu yathu ija okondedwa gulupu ya redio lomwe muli bwanji wani komanso 2 muliko bwanji kumene mr machiga ndikupatseni moni muli bwanjinso nanu mwadya chani nanga zikuyenda nanga mzanga jeffrey muli bwanji inu kumene programu ya lero kuti imveke bwinonso iyayi tachitidwa sponsor pano mukhale pamene musatalikire ya ndikhala ndi kudojo mulamu ndifuna kutambasula zonse zimene zachitika ku nsanje apurezidenti aziko adapita ku nsanje uko akambako tumawu anenako mawu anena mawu ndiye tifuna kuwatambasula bwinobwino pano tayale tayale ndiye musatalikire bwanji ndiyambe ndi kuimba uku inu tambani mwabviniso mutu kuti mutu walisipa ukuchokeni

lero mwayamba matukutuku akanganga inweye kufuna mutululire ndisanafike pano panda mumera mau anu a president aziko anapita ku nsanje kukapangitsa msonkhano kumeneko kokalandira mafuta makamaka ndiye akambako mawu onena kuti iyayi inetu zimene ndidalonjeza mu 2020 ndi zimenezi koma apresident aziko olo iwo akuoneka kuti adandaula kwambiri kuti anthu ena akuanena kuti iwo kuti palibe chimene akuchita ndiye ife tithokoze kwambiri kunena kuti apresident aziko akumvetsera kulira kwa anawo ndipo akumva kunena kuti palibe chimene apresident akuchita akuti apresident alongosola mawu amenewo ali anthu akudandaula kwambiri kuti ine palibe chimene ndikuchita komano ine ndiziyesera kuchita kuti u- u- satana achite manyazi ndiye ndimafuna ndinene kuti ye satana wamkulu ndinu a president ndipo inu ndi amene muchite manyazi ndimafuna ndikufunseni nonse kuno ku malawi nonse amene mu- inuyo kuno ku malawi ndikufuna ndikufunseni funso ili takonzekerani kuti mundiyankhe chonchi Omwe mungaliwe kuno kuchomi, tilikondeka tiliko ndiyangatwa maiko ena. ndimafuna ndikufunseni anthu inuyo kunena kuti bambo pakhomo wachoka bambo pakhomo wachoka kuti ndikuchoka pakhomo pano ndikubwera ndikukumana ndi mavuto ambiri akakaka ine ndiye muone kuti pakhomopo bamboyo wasiya pali pa njala koma pobwera kubwera ndi galimoto ndabwera kuzikufuna kwanga mtima woti ndibwere ndi patu wakakaka chomwe mungaziwe ndili kuno chifukwa cha ichi pakhomopo palibe olo thumba la chimanga palibepo chakudya china chilichonse koma bamboyo pobwera akubwera ndi galimoto mungamve bwanji sakana chomwe mungaziwe ndili kuno muzamtenga kuti bamboyo ndi wanzeru kapena opanda nzeru chifukwa cha ichi masakana ndi a purezidenti a dziko adapita ku nsanje uko kukazichemerera kuti iwowotu ayitanisa ndithu mafuta kubwera pa njanje kubwera ndithu pa makamaka pa sitima koma mdzikomo mdziko mmene mukufika mm, ujeni sitima yonyamula mafuta koma mdzikomo muli njala anthu akudya chiteze ndiye ine nkumafunsa pano munyanane kunena kuti kodi purezidenti wa dziko akupita kukazitamandira koma mdzikomo muli njala chanzeru chilipo ndikufunsatu funso limeneli kwa inu amene mmandisatira ndalama yomwe ndikutumizayo muzingosamala izatithandize pasogolo popeza amoyo salekana uzangoona kupanga mumadi funso langa lilipite kwa inu nonse amalawi muzilipasa mayankho kunena kuti president akupita kukazitamandira kunena kuti ayi ineyo ndikuyesesa kumbali yanga koma muzikomu muli njala koma iye akuzitamandira kuti iyayi mu- muziko muno mwabwera sitima ndakonza njanje cholinga choti njanje iyi izibweresa kuno mafuta mmenemo anthu ena ake akudya chiteze ndiye ine ndikumafunsa pano mafunso kumene kuti kodi president amene nzeru koma ali nazo chitukuko chonena kuti ngakhale olo mp wakuderalo akadakhoza kungolandira mafuta

ya president uyu adapita kumeneko kumakadandaula kuti iyayi ngakhale anthu akunenera kuti ine sindikupanga kanthu koma ineyo ndabweresa kuno njanje ndipo ndabweresa sitima ya ma- ya mafuta

tikati yotetu ndi yotema kodi muziko muno mukadakhala kuti mulibe njala ndikumatiuza lero kuti ayi a president nkumayankhula okha nkumazitamandira kuti ndabweresa njanje kuno ifetu tikanangoyimbira m'manja koma sitingayimbire m'manja chimba chili m'mimba nkasa adatero chimba chili m'mimba mwamuna mpamimba adatero ndithu akuluakulu adatero anadziwa kuti mwamuna mpamimba mwana olo ungamugulire chidole chokongola bwanji koma ngati m'mimba mwake mulibe kanthu chidolecho mwanayo amachitaya nchimodzimodzi zachita a chakwera kukatigulira chidole ndikutipasa nkumatiuza kuti ndabweresa njanje anthu akudya chiteze ndiye ndimafuna ndiwauze a chakwera kunena kuti mwalephera bwana palibe chimene mukuchitadi mosafuna kuti tikunyengerereni pano eyayi chifukwa kuno ku malawi bingu wa muthalika bingu wa muthalika adauza anthu kunena kuti choyambirira ndifuna kugonjesa njala iyi mukadakhala mamuna inuyo mukadaka- mukadayamba kaye mwagonjesa njala bingu atangolowa nthawi imeneyo bingu wa muthalika atangolowa choyambirira adakamba kaye wammenyana ndi njala

mavuto achuluka dziko lapansi tanenani tauzeni anthuwa mwati mavuto apanga bwanji asakwatiwira chiyani asakwatiwira chiyaniwo

kuno anthu amafuna kudya tapangani za fetereza tapangani ma mega farm tiwone mega farm pano mukangoyika mega farm anthu nkuyamba kukhala ndi chakudya chokwanira muziwe kuti mmalawi mwamutha tampaseni mmalawi ma business osiyanasiyana mudanamiza amalawi muli kunja kwa boma inuyo kunena kuti mukazalowa mboma muzagawa ngongole kwa wina aliyense osati wachipani iyayi lero ngongole akulandira ndi anyamata achipani okha ndiye zazii zopusa kukanamiza anthu aku nsanje nkumawauza kuti ndakubweretserani kuno njanje azidya njanje yomweyo chaka chonsechi chapitachi anthu akhala akuzula nyika kumeneko nkumadya nyika inu nkupita kumeneko nkumakawauza kuti ndakubweretserani njanje ndakubweretserani doko la mafuta kuno pusa za zii zoganiza mopepera tapaseni anthu chimanga mwaona mmene atakuimbireni m'manja mwaona mfumu aja kumeneko kuja mfumu aja achita kukuwuzani live kuti abwana kuno ni njala basi simagawa maswiri pano

chovala komanso chakudya zina zitimangowonjezera nde ngakhale mubweretse kunoko ali ndi magalimoto ndi ndani amphawiwo alibe magalimoto ngakhale njinga ya moto imene alibe akamapita ku chipatalanso akuyendera njinga zakapalasa njeni kumapita kweya ayi mafuta muno akapezeka mafuta munomo muno mwakuti mwakuti mafuta apindulira ndani mayesa akupindulira ndinu amene muli ndi magalimoto magalimoto anu amene muli nawo inuyo chilowere pa upresident munali ndi magalimoto angati inuyo munali ndi magalimoto ochepa lero mwagula chinam'gwanyenye cha magalimoto mafutawotu mukuziyitanitsira nokha amene chifukwa cha magalimoto anu ochulukawo ife tikati tili ndi galimoto mwina ndi imodzinso tikakhala ena ifenso tilibiretu

ndiye timafuna ndiuze Chakwera kunena kuti siyani kuzitamandira pa zinthu za zii tikufuna muthane ndi njalayi tifuna timu- mutibweresere mafuta mu ujeni mutibweresere makamaka mu chani mutibweresere makamaka mma ADMARC mu chimanga chokwanira kwambiri anthu azidya muzipatala mupezeke mankhwala muzipatala mupezeke mankhwala ngongole zija zili kuchipatala zija mubweze zimene zija

ndiye timanena kuti wina ake kuima pa chulu basi kumanena kuti iyayi mwabweresa kuno magesi bwana zopanda ntchito za zii magesi amakoma anthu akudya mukazachimva chigayo chikuti "Uuu", ndiye kuti mmene mwalowa nsima ngambakazi wanga kusausa mukamva chigayo chilizi mudziwe kuti nsima sikulowamo mmenemo ulova watilowa ulova nawo wausaumba kuti tikulira palipo ndiye ndanena kale kuti sumayitanisa magesi pakhomo pako pali pa njala pa njala sipamayitanisidwa magesi timangomvera mwa anthu chisoni malawi anagome kuyanjana nisiwa china chilichonse chimafunika chiziyendera limodzi njala iyi muyithese magesi mubwerese njanje mubwerese kupembezela tikati choncho ife ndati kuno tizangoti liyololo osati zopusa kumakazitamandira pa zinthu zopusa ya

umboni ena pamenepo iwo akupita nkumakazitamandira okhaokha ena adakuyankhula mawu oti siyani ntchito za manja anga zindichitire umboni osati kupita nkumakazitamandira wekha amene iyayi naitanisa njanje iyayi koma ndati aa kupusa bwanji ndiye basi nkhutubwe zina zake nkhutubwe zina zake kupita kumene kumakayimbira mmanja Ah, inu umphawi wanu ndomwe uja umphawi wanu ndomwe uja inu amalawiso kupusa kumangoimbira mmanja ndi zina zili zonse umphawi wanu ndomwe uja mukuimbira mmanja chifukwa cha 2000 anthu a mcp kudakhala bwanji kodi ena pano ali kangalike kangalike kuti akufunaso kuti nawo azalowe mboma ndikuuzeni chilungamo nonse amene muli ku opposition kuti muzalowe mboma muzizapangaso manyaka aja amene tizakhala pano tikukuvulani tikukusambulani kwambiri sitizakusekererani yayi chifukwa pano pa boma la chakwera ndiye likupita basi chipani cha chakwera chikupita basi kung'ona chikupita chikugwa basi ife tachita kafukufuku chipani cha chakwera chikupita basi ndiye inu amene muli ku opposition mukuyembekezeka kuti mukalowa mbomamu mukazamapanga manyaka aja ngati amenewa tizakusasulani ndipo tizakuvulani abulo wataisati ife pano pa radio Lomwe sitibayira nkhobwe yayi tamalinyesala kaya chidzati chizalowe ndi chipani chanji kaya ndi cha udf kaya ndi cha utm kaya ndi cha dpp kaya ndi cha aford kale kunalibe koma ndiye takukonzekerani nanunso tizakusasulani kukusiyani pa zuwa lelo makona watila chifukwa ine munyanani ndimakhala pano ndimakhala pano kuyimirira amene amandisatira monga amalawi uja zambi bakudaya chifukwa pali amalawi ena ongoyimbira zina zilizonse m'manja ine sindimapanga nazo zimenezo nkhobwezi ayi alikulela kwa makono nkhobwe zina zilizonse zimangoyimbira m'manja china chilichonse kuwauza lero ndakubweretserani njanji iwo m'manja phwaphwaphwa iya njala imunje ikukomorani iwo m'manja

pamene tikupita ku chisankho chaka cha mawachi maimpi ambiri akusamuka ku parliamenti chakwera akuchoka ku state house chakwera akupakiratu zaketu chakwera ndiye akunyamukako pamenenso maimpi ena ndi makhansala ena nawo akunyamuka ndiye pano akangalika kangalika kubweresa zina ndi zina m'mizimu cholinga choti tilandire atikope amalawi tiye tilandire tidye atikwana amenewa tikutuwa nayo njala kwa zaka folo akabwera pa msonkhano akabwera kutinamiza kuti atibweretsera chimanga tiye tichitafune chimangacho tiye tichilandire ndi nthawi yoti nafe tidyeremo tibwezemo tibwezemo akabweresa nsalu tiye tikasiye m'mawindo muja mulibe magalasi muja tipange makatani akabweresa matisheti tiye tivale amenewo tizikalimira kumunda

tikuziwa pasi pa mtima kuti bwantasa uyu wandikwana uyu bwantasa uyu wandikwana
chifukwa ndiye chimanga mpunga zikubwera tilandire malipiro awo zofunika tikakwache kwache siku la voti tiye tikalembese tonse kuti tikaponye voti ngakhale agulugunyinda ena abwantasa ena akufuna kuti azabere chisankho komabe awa ndiye mulungu wakana awa achakwera akupakira ni ma mp awo ena ni makhansala awo ena akupita baye mmasomphenya ndikuona chipani china chake cha ku opposition chikulamulira dzikoli komatu ndiye ndachiuzanso kuti nachonso ndiye ndizizachivula mmene ndikumvulira chakwera bwanji tisiyane pamene pamunali ndine ndi 11 dj rodine munyanani pa radio lomwe ndimakunyadilani kwina kulikonse kumene muli ndapita Palipiro tu mweo